igbo mụrụ m ana m ekele unu o. apụghị m ịga n'iru ma ọ bụrụ na m awụsa akpa ekele n'ụkwụ unu ọ na-abụ enwe machara ịba ọ dị ka ukwu osisi anọghị ya nso ọ ga-emenwu ya ọtụrụkpọkpọ ejikwanụ ike ya atụkpọ osisi anyụ mịta ụgbọgụrụ ụgbọgụrụ amịta anyụ abụ m amarachi atama amarachi atama bụ onye nta akụkọ ndị na-emepụta ihe na onyonyo ya na redio abụkwa m onye nchịkọta ọja ọja wee bụrụ mmemme otu ọja cultural development initiative na-eme ee ọrụ m ebe ahụ bụ iti mkpu ka anyị na-asụ asụsụ anyị na-emepụtakwa omenala anyị dị mma ị ma na afọ ole ma ole gara aga Ee, anyị nọkatara anyị anụ na o nwere ka ndị united nations si wee na-akpọpụta asụsụ ole na ole na-anwụzi anwụ nke ha tinyere asụsụ igbo na ya ị bịakwanụ na obodo naijiria ị hụ na asụsụ igbo so na ọ bụrụ na asụsụ atọ a sị na ọ asụsụ na-anọchite anya naijiria kedu ka asụsụ bụ mmadụ one ma one ma one ma puku one ma one nde one na one na-asụ ga-abịazi nwụọ pịị ebe ndị ahụ dịkwa ndụ ọ bụrụkwa na ha adịghịzi ndụ ị ma na ị kwuo a sị gị ka Igbo ga-esi nwụọ ọ bụrọ ya ka a na-asụ n'ahịa ọ bụrọ ya ka eji egote ihe ọ bụrọ ya ka ndị okenye a na-asụ ee mana ị nee anya ụmụaka ndị Igbo anaghị asụ Igbo ụmụaka ndị Igbo bi n'ala Igbo ụmụaka ndị Igbo bi na Lagos na Abuja na ebe niile ndị kirikiri ahụ bụ ha nwa ga-asụ asụsụ ahụ ka ọ na-agabanye ha nwa anaghị asụzi asụsụ igbo ọ nya mere m ji wee sị biko ka m tinye uchu nke ukwuu ka m mara ihe m ga-eme ya bụ ihe otu a ka ọja si wee bido ọja bụ mmemme na-egosipụta na-akwadokwa ụmụaka ụmụaka ka anyị na-ele anya ka ha pụta na-asụ asụsụ anyị na-emepụta omenala anyị na-agba egwu anyị na-eke ekike anyị a na-eme n'ihe otu a n'asụsụ anyị wee na-agbawanye ị nee anya hụ na ụmụaka bi na mba ofesi dịzi ka ọ ha nwa ka ndị nne na nna ha na-achọzi ka ha sụba Igbo ndị nke bi n'ala igbo na-emeziri anyị sụpụrị sụpụrị o nwezie onye chọrọ ịsụ igbo o wee bụrụ ihe ọjọọ ihe ole ma ole a ga-eme ka asụsụ igbo wee na-adị na-adị na-aga nke mbụ bụ na nne na nna ndị igbo ga-ahụ igbo n'anya ọ baghị uru otu ahụ na-agba ọ nọkata ọ na-agụ gị agụụ ka nwa gị na-asụ french ka ọ na-asụ spanish ọ bụrụ na igbo gụọ gị agụụ otu ahụ ụmụ gị wee na-asụ igbo ezinụlọ gị wee na-asụ igbo igbo ga-adị o nweghị ihe dị ka na amụghị amụghị m n'ala Igbo amụrụ m n'ugwu Hausa m na-asụ Hausa mana ana m asụ Igbo ya bụ na na amụghị gị n'ala Igbo abụghị nyanwa bụ nne na nna na-asụhanara nwa ha asụsụ Igbo asụsụ ọ bụla ị na-asụrụ nwa gị ka ọ ga-ebu ụzọ wee mụta mbụ bụ nke ahụ hmm? nne na nna hụ asụsụ Igbo n'anya sụbara ha Igbo ọzọ ihe onyonyo Igbo dị ezigbo mkpa maọbụ na redio maọbụ na tv maọbụ na ngalaba soshal midia dịzi ọtụtụ taa ya bụ ọ bụrụ na ị nọrọ n'ụlọ gosi ha ihe onyonyo igbo gosi ha egwu igbo ha na-egere egwu igbo mgbe ha ga-egere gị ya wee nụ bịa n'ime egwu ha sị daddy gịnị bụ bịa ị gwa ha ihe bụ bịa ha sị gị mama gịnị bụ nke a ị gwa ha ihe ọ bụ ọ dị ezigbo mkpa ọzọkwa dị ka ibe ya bụ akwụkwọ igbo ee mgbe gboo a na-asị na nne na nna na-abịa ha were akwụkwọ ha na-agụrụ ụmụ ha anaghị emezi ya kịta onye ọbụla bụzi gidigidi nwerozi ebe efe dị nne na nna igbo na-agụrụ ụmụ ha akwụkwọ igbo ị naghị agụ ya o nweghị dịka nwa gị ga-esi na-agụ ya ọzọ dịka ibe ya bụ biko nne na nna na-eti mkpu na-eme ngala na ụmụ ha na-aga ebe ha na-asụ french na-asụ spanish ma ụlọ akwụkwọ ha anaghị akụziri ụmụ igbo maka na mgbe nwa gị na-aga ụlọ akwụkwọ anaghị akụziri ya asụsụ aha kedụzi ka ọ ga-esi mụta ya ọ ga-ata amosu ị naghị asụrụ ya n'ụlọ ị naghị asụkwara ya n'ụlọ akwụkwọ ka ọ ga-esi wee mụta ya bụ na otu ahụ ọ na-adị gị mkpa ka ọ mụta asụsụ ndị ọzọ biko dododo ụmụaka nwere ọgụgụ isi ha dị egwu ya na ị kwunyegoro ya asụsụ ise na ọ ga-amụta ya ụfọdụ na-asị ee na ọ bụ na ọ mụta igbo na ọ ma asụnwu bekee mba ana m asụkwu bekee otu ọ na-anwụ anwụ biko ị hụ ihe igbo a na-eme mmemme igbo a na-eme ngalaba igbo ewepụtara kwado ya ọ bụrụ na ị kwado ya ọ ga-enyekwara aka ndị ahụ na-etolite etolite ha na-ahụkwana ya bụ ihe na-amụta o nweghị oge dị nnọọ a ga-asị gị na oge mgbe mmadụ tetara bụ ụtụtụ ya